maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔkan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛn denw Fofana Aruna de don kɛrɛtɛ dɔ fa ko tɛ sara n bɛna sigi ka kuma réseaux sociaux sanfɛ tuguni n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ i abonné don Fofana Aruna ka page to sanfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw bɛ Fofana aw ka video filɛ réseaux sociaux sanfɛ kunnafoni dumanw ani baro duman parce que waati dɔ an bɛ baro kɛ waati dɔ an bɛ conseil kɛ waati dɔ an bɛ kuma politigi kan donc maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma min kan entre burukina et mali an bɛna kuma o de kan tuguni an kɔni an ka video filanan ye o ko kan maliyɛn denw mun na an y'a fɔ ko an bɛna kuma mali entre mali et burukina c'est la même pays maliyɛn denw an bɛna kuma réseaux sociaux sanfɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman kun bɔra ka video dɔ kɛ Dani de Paris a kɛra kunu ale ye video kɛ kunu a ye video kɛ ko min kan ne fana bɛna video kɛ o ko kelen de kan ne fana ye video in filɛ réseaux sociaux in sanfɛ maliyɛn denw an bɛna kuma ginɛbisaw ka jamana kuntigi de kan ginɛbisaw ka perezidan an bɛna kuma ale de kan réseaux sociaux sanfɛ maliyɛn denw an bɛna kuma burukina burukina entre burukina et mali c'est la même pays depuis depuis colonisation ma na an ka peyi ninnu na afiriki de depuis colonisation ma na ye mali burukina c'est la même pays an bɛɛ kun ye perezidan kelen de ye an bɛɛ kun ye jamanakuntigi kelen de ye mun mun de kun y'an fara c'est à cause de la france malien den bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn guinée bissau ka perezidan de kun bɔra parce que don o don i b'a ye CEDEAO da kɔnɔ don o don u ka sanction ta mali kama u bɛ sanction ta mali kama jaa a kun a kun na a a ɲɛ a ɲɛnamɔgɔ bɛ ginɛ bisaw ka perezidan in de ye ale de tun y'a fɔ ko parce que k' ale ka jamana kun sispanna ka bɔ CEDEAO kɔnɔ waati dɔ la fo o de ka kɛ mali kan mali sanction de ka kɛ mali ka minɛ hali denmisɛnninw ni muso sanction in ka taa ninnu bɛɛ kama o de la maliyɛn denw mɔgɔw mɔgɔw mɔgɔ tɛ fili a niyɔrɔ kuma ma fiyewu jamais de la vie o de la o kuma min bɔra Guinée Bissau ka président in da kɔnɔ an b'a fɔ ko a ni ce a ka baara ɲuman na ale buruju bɛɛ bɔra Mali de kɔnɔ ale d'origine ye Mali d'origine maliyɛn de don e kɛra président ye Pour que Guinée Bissau i kɛra président ye i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ sisan k'i i bɛna i sigi Mali de contrôle la sisan e t'i ba dɔn e t'i fa dɔn an bɛna min f'i ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ o de la i bɛ ka Mali min janfa Mali ɲini i k'a dɔn fɔlɔ yanni i k'a kɛlɛ Mali ɲini i k'a dɔn fɔlɔ yanni i k'a kɛlɛ Mali tɛ kɛlɛ tɛ dɛ Mali tɛ kɛlɛ tɛ yen dori de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ yɛrɛdɔn bɛ an ka jamana in kɔnɔ wa balimaya ni sinankunya kelen tulonkɛ min b'an ka jamana in kɔnɔ o de la kuma tɛ se k'an ka jamana in tiɲɛ tuguni koyi an bɛ foli kɛ an ka transition otoritew bɛɛ lajɛlen asimi koyita i n'i ka otoritew bɛɛ lajɛlen asimi koyita sokɛli kokala mayiga sajo kamara aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo yan ee ja mali tun bɛ janfa min kɔnɔ a bɛna bɔ a kɔnɔ koyi an kun t'a dɔn ko ni anw yɛrɛ kun t'a dɔn ko mali bɛna ni autorité suguw sɔrɔ quoi mais an an an tɛ se ka fɛn fɔ hali bi quoi an bɛ sigi ka résultat kɔnɔ quoi anw ni olu mali juguw anw ni aw a bɛ da bɛ to min na an b'a kɔnɔ parce que anw tɛna an ka jamana in to mɔgɔ si ye parce que i b'a dɔn waati dɔ la ne y'a fɔ parce que o fɔlen don o update euh, ne ye min fɔ n ka réseaux sociaux sanfɛ ne ye min fɔ n ka page tout sanfɛ n ko ne tɛ mɔgɔ nɛni réseaux sociaux sanfɛ mais Guinée Bissau ka président n'aw m'aw taasi ne bɛna aw nɛni réseaux sociaux sanfɛ dɛ o de la waati dɔ la Nana Akufo-Addo n'o ye gana ka président ye ani CEDEAO Goodluck Jonathan o ye CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ ye u tun nana mali la ko fo mois de février min bɛ ka na ko élection ka kɛ mali kɔnɔ aw de ta ye an ka jamana ye wa aw kɛra mali fɛ tɔgɔ tɔgɔ aw bɛ mali fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ malidenw kan an y'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ min fɛ aw b'o tigi to yen an b'o tigi de anw b'o tigi de fɛ o tigi bɛ fana de bɛ malidenw hɛrɛ fɛ wa élection tɛ kɛ mali la ni mɔgɔ o mɔgɔ politicien o politicien i y'a kɔrɔbɔ sokɛli y'a fɔ ka interview la ka kɔrɔ parce que sokɛli ye cɛ min ye a bɛ ale bɛ a ka dalakan fɔ siɲɛ kelen a taa tiɲɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ min ye i ka taa élection bureau sigi k'e bɛ vote kɛ kɛ fa min b'i ɲɛ la an b'a tigɛ ka bɔ i ɲɛ kɔnɔ politisiyɛn ka kuma tɛ lamɛn an bɛ waati min na an bɛ an ka transition de soutenir transition de bɛ to fanga na et puis n'u ma attention an tɛ to an tɛ an tɛ dan san kelen ma dɛ an bɛ an bɛ transition de bɛ to yen parce que asimi koyita n'a continuera tan bilayi asimi koyita premier roi premier roi du mali asimi koyita de bɛna kɛ o de la anw ka mali autorité ninnu aw bɛ ka taga cogoya min na n'u ye u tɛna s'o ma jamais de la vie anw ka mali autorité fo aw ka daw kɔrɔ de u ka tagamaw kan anw ka mali autorité u tɛna so ye parce que anw tɛ jɔn ye tuguni mali on a prend notre indépendance depuis 1960 c'est pas aujourd'hui ça on a 1960 à 2021, euh, ça fait 61 ans. C'est pas 60 heures, hein. Maliyɛndenw. An ka wuli an k'an cɛsiri. Fasoden jugu, a ye wuli aw ka janfa juguba ninnu dabila. Aw ka faso in janfali dabila sa. An ka kɛ an yɛrɛ ye. A ye sabali. a ye sabali mali videomaniw u kumana u sɛgɛnna mais sɛgɛn in kɔ ye hɛrɛ de parce que ni mali ko de don ne y'o de fɔ mali ne ka ne ka jamana de don ne bɛ n da don mali kuma la hali sini parce que n ka jamana de don wa mali in ka di n ye mali in bɛ n dusukun na et puis mali autoritéw ka di n ye fana mali autoritéw de bɛ to mali o transition fanga in o de bɛ to yen a ye a ye pardon Ay, pardon. Transition fanga in ale de bɛ to yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a fɔ k'i bɛ bila transition in contre la n bɛ n kali ala la n bɛ n kali ala la mali diya min bɛ ka na mali la kɔnɔ parce que kɛlɛ kɔ hɛrɛ de ye kɛlɛ min bɛna ban hɛrɛ de bɛ na o hɛrɛ in bɛ a bɛ kɛ e kɔ de an y'a fɔ mɔgɔ caman fana ye réseaux sanfɛ Mɔgɔ minnu bɛ nɛniw na réseau sanfɛ a y'a to a y'a dabila a y'a dabila n'aw ma nba ninnu dabila a man ɲi dɛ waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ nin fɔ n ka vidéo kɔnɔ a tɛ komi ne bɛ mɔgɔ si contre la n tɛ ka mɔgɔ si critiqué fana ne bɛ malidenw fɛ ne b'aw fɛ parce que n'i y'a ye don ne bɛ ka kuma ne ka kuma n ka mali de kan n bɛ kuma mali ko kan n'i ye ne bɛ ka kuma jamana wɛrɛ kan hali ni ne bɛ kuma na jamana wɛrɛ kan a tɛ komi ne bɛna mɔgɔ nɛni ye ou bien ne bɛ mɔgɔ afiriki bɛɛ de ka di ne ye mais précisément ne bɛ kuma na n ka jamana de kan kosɛbɛ parce que ne ye maliyɛnden halala 100 pour cent ye n bɛ ka bamanankan fɔ cogo min na n bɛ se ka langue wɛrɛ fɔ ten parce que mali kɔnɔ 78 langue n bɛ se ka marakakan fɔ cogo min na n bɛ se ka n ka mali langue caman fɔ ten mali ne bɛ cinq langues de fɔ cinq langues ne bɛ o de fɔ mali languew la n'i y'a ye ne bɛ ka kuma bamanankan na tan a tɛ komi ne ye bamananden ye ne marakaden halala de 100 pour cent n ka soninkan lenmu ya ka so ko ɲini n ka de n ka de ka mun soninkan kanne de lafiya maarenmu sooninkanlenmu xa kaw xa giri a xa na transition suteni malidenw maliden halalaw cent pourcent an kan t'o ɲamɔgɔdenw ma dɛ ayi an kan t'o ma ayi minnu b'u yɛrɛ fɛ ani minnu b'u baw ni faw fɛ ani minnu bɛ silamɛya diinɛ in kɔnɔ an kan tɛ kafiriw fana ma dɛ ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn i bɛ nin transition suteni O tɛ o de la politicien caman bɔra ka kuma mɛ ka kuma minnu ye sɔrɔ de y' bolo psi fanga ye n'olu ye min fɔ an bɛ tile min na o de bɛ kɛ mali terre kan parce que mali kile mali kile bɛ choguel de bolo sisan ani ani assimi goita n'olu ko ko min mali in kɔnɔ bi o de bɛ kɛ o de la mali a tɛ to janfa na tuguni an tun ma fɛn min dɔn kunun an n'o de dɔn bi et puis o don faransi zurunalisiw dɔ bɔra resoso sanfɛ ko ayiwa mali resoso de bɛ ka mali ni faransi bila ɲɔgɔn na parce que anw videomaniw ani resoso bɔlɔlɔ wɛrɛ caman ko olu de bɛ k'a to mali ka nin bɛɛ bɛ ka ɲagami faransi entre mali et france o de bɛ o de bɛ k'a to nin bɛɛ bɛ ka ɲagami anw resoso anw videomaniw de bɛ ka tɛgɛw bɛɛ ɲagami o tɛ anw tɛ faransi kɔntoro la anw tɛ faransi kɔntoro la o ye politiki fanfɛla de ye o ye politiki fanfɛla de ye n'anw y'a fɔ ko faransi ka bɔ ka bɔ an ka tɛritɔri kan an kan tɛ ko faransi ni faransi den min bɛɛ bɛ an ka jamana kɔn jamana tɛritɔri kan o tɛ o anw kan bɛ politiki yɔrɔ de ma anw ko militɛri barikani min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu de ka yen bila i taara mɔgɔ dɛmɛ a tigi y'a fɔ k'i ka k'i ka k'i ka sakiw cɛ e bɛ mun ɲini e bɛ mun ɲini hali n'a tun kɛra maliw ye aw o de la i bɛ kuma dɔw fɔ mɔgɔ ɲɛna a b'a tigi tɔɔrɔ o de la anw farafindenw anw bɛ anw bɛ muɲu an bɛ fɛn bɛɛ muɲu an an mako kɔ quoi n'i bɛ farafinden muɲunen ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a tɛ ka siran ɲɛ dɛ a bɛ a bɛ fɛn dɔ de kɔ o de la malidenw an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka wuli an ka kɛlɛba ninnu dabila reseau ninnu sanfɛ ba sinɔn an bɛ eretari juguba de la o de la i bɛ kuma dɔ fɔ bila a bɛ digi dɛ a bɛ digi dɛ kuma in bɛ digi dɛ faransɛw b'a fɔ u ka teritɔri kan don bɛɛ ko militɛri ko imigirantw cayara ko etranzew cayara u ka jamanaw kɔnɔ k'u ka yan bila o kuma in b'olu da kɔnɔ don o don e mali ye nin kuma in fɔ don kelen k'a fɔ ko militɛri barikani ka bɔ mali kɔnɔ o de kuma bɛ faransi zurunaliw ni fɛn bɛɛ fɛ mali kuma de b'u da kɔnɔ waati in na o de la mɔgɔw b'i fɛ waati min na mɔgɔw bɛ ban i la o waati in de an ka wuli an ka kɛ an yɛrɛ ye ne ta ye kuma de ni min ye kuma in faamu o don n'i m'a faamu fana i ka ko b'i bolo parce que maliden filɛ nin ye dɔw bɛ yen hali n'i ye kuma in lafaamuya ka o kunkolo in dayɛlɛ k'a bila a kɔnɔ dɔw b'a bɔ ka fili de o kɔni ni min y'a faamu cogoya min na o kɔni i bɛ vas-y ten voilà o de la malidenw n bɛna kuma bila yan n'a y'a sɔrɔ n bilara mɔgɔ min na o tigi bɛ hakɛ to parce que adamaden i bɛ i bɛ kuma kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ i m'a tigi tɔgɔ fɔ dɛ o de la ne t'a fɛ n ka video kɔnɔ ne bɛ n ka video kɛ a bɛ malidenw tɔɔrɔ quoi ne b'a fɛ n ka video ka diya aw ye o de la maliyɛnden o de ka di maliyɛnden ye parce que mali den filɛ n'i y'i sankɔrɔta sanfɛ dɔrɔn jamais de la vie i b'i yɛrɛ kan de mali den f'i k'i da de f'i k'i f'i k'i majigin a ye de o ye mali den bɛɛ lajɛlen de voilà c'est ça c'est ça de mali f'i k'i majigin mali den ye de o de la duniya fɔlɔ mali denw u kun bonyalen tun bɛ jamana caman na mais mali den bɛɛ de bɛ ka dɔgɔya jamanaw kɔnɔ jamanaw kɔkan fɛn wɛrɛ tɛ an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que maliyɛndenw dɔw bɛ yen maliyɛndenw dɔw bɛ yen i kana da kuma ma de ye hali n'i y'i nuguden bɔ k'a da ko min b'u kɔnɔ f'u k'o de kɛ ko min ka di mɔgɔ min ye i b'o de kɛ koyi mais anw bɛ ka kuma politiki min kan mali politiki transition fanga ye ale de bɛ soutenir wa ale de bɛ to yen a diyara mɔgɔ min ye olu bɛ to yen a ma diya mɔgɔ min ye olu bɛ to yen o de la wa an b'an mansaw fo an baw n'an faw an kɔrɔw n'an dɔgɔw an bɛ mali mali in kanu bɛ don mɔgɔ o mɔgɔ dusukun na ne b'i fɛ mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ mali fɛ ne tɛ k'i fɛ fo ka dunuya ban mɔgɔ o mɔgɔ i t'anw ka jamana ba in fɛ walayi bilayi ne fofana aruna ni ne kɛra i fɛ ne tɛ halala den ye o de la mali an kan'a fɔ ko an bɛ mali fɛ da la dɔrɔn an kana da da dɔrɔn fo a ka kɛ an dusukun na o de la an ka dugawu kɛ an ka jamana in ye ala ye latigɛ min jigin an kan l'an 2012 ka na bila l'an 2021 na eh, san kelen tɛ dɛ malidenw guerre min bɛ an ka nɔri in na a dogolen tɛ mɔgɔ la o de la ala de ye nin latigɛ an kan ni ala y'a ban don sigi don o don a bɛ ban o de la an b'a ban waati de la nin heure in na an ka wuli an k'an ka transition soutenir vive le mali vive la république waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ kuma mali kan mali ka di ne koyi ne tɛ mali ne tɛ mali ne tɛ mali to a juguw bolo jamais de la vie o de la vert jaune rouge nin ye mali ka drapeau ye nin adoptera mali fɛ 1960 malidenw ne ye malidenw an ka maakɔrɔ caman sara u bɛ mun dugukolo in jukɔrɔ bi samori turew ni modibo keyita ninnu ni sunjata keyita ninnu walahi n'i y'olu lawuli bi k'u bila mali teritwari kan bi u k'u bɛ segin ka marafa de ci u yɛrɛ la ka da tuguni quoi parce que olu olu kɔni y'u ta kɛ o i b'a dɔn malidenw ni min bɔra modibo keyita de samori ture fo aw yɛrɛ de ka duwawu kɛ aw yɛrɛ ye olu y'u ka baara de kɛ aw bɛ k'olu tɔgɔ fɔ bi mais f'i fana k'i ta de kɛ i denw b'i tɔgɔ fɔ i kɔfɛ sini mais dɔ bɛ yen n'u nana sigi a bɛ komi da don olu dɔrɔn de kun aw ni datigiw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ reseau sanfɛ a tɛna mɛn ne bɛ kali ala la n'i y'a fɔ ko da b'i kun ni ala ye da da da don e de e kelen de la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ reseau in sanfɛ o de la an bɛ videomani caman fɔ nin ko in na o ye jɔn ni jɔn ye malidenw